Kuphonyana ndi voice ya Mulungu kapena kunena kuti kuphonyana ndi direction ya Mulungu ndi ngozi yayikulu zedi moti anthu ambiri akuvutika osati chifukwa chokuti anapangidwa attack ndi Satana kapena Satana adamanga zinthu zawo ayi ena akuzunzika chifukwa choti adasemphana ndi direction ya Mulungu Tikapita m'mawu kuchokera ku Genesis chapter 12, Mulungu anamuuza Abrahamu kuti choka kwa abale ako ndi kwa anzinzako upite ku dziko la chilendo ndikakudalitsira kumeneko. Ndipo tikapitanso ku tikalowanso mawu momwemo tikapita ku 1 Samuel chapter 15 verse 22 akuti mulungu adamtuma mfumu sauli adaituma mfumu sauli kuti ikawononge china chilichonse koma mfumu ija malo mowononga inatenga akuti chifukwa choti idapanga zimenezi mawu a mulungu akunena kuti mulungu adayichosa pa mpando ndikuyikapo munthu wina ndipo m'baibulo momwenso muli nkhani ya mfumu ahabu akuti aneneri a mulungu adayiwuza kuti mu- ku nkhondoko musapite fwa simukawina mukaluza mfumu ija inapanga mwano inapita ndipo inakaphedwa kumeneko so kusemphana ndi direction ya mulungu ndi ngozi yayikulu zedi anthu ambiri akuvutika chifukwa choti adasemphana ndi voice ya mulungu adasempha ndi direction ya mulungu mulungu adakuyitanani kuti mukhale m'busa inuyo mnazipasa uprofeti panopa muku- mukukhala moyo wozunzika nkhondo nkhondo nkhondo mulungu adakuyitanani kuti mukhale pansi pa pa munthu wina ngati m'busa inu mudazi mudazi mudazipasa utumiki mudasegula utumiki panopa utumiki wanu uja mkungokumana ndi nkhondo mulungu adanena kuti azakudalitsira ku malawi konkuno koma iweyo chifukwa choti udasemphana ndi direction ya mulungu unapita ku joni ukukhalira moyo wovutika kumeneko mulungu adakulesa kuti mwamuna ameneyo usakwatirane naye udapanga mwano udayikana voice ya mulungu Udaikana direction ya Mulungu, panopa kubanja kuja ukuzunzika. Anthu ambiri akuzunzika chifukwa adasemphana ndi direction ya Mulungu. Mulungu adakuonesa mtum, mtumiki wina kuti iweyo calling yakoyi amene akulele amene azikuthandizira kukupanga mentor kufikira chauzimu chako chitafikapo ndi mtumiki uyuyu koma chifukwa choti chifukwa chofuna kutchuka komanso chuma unakazipanga submit kwa mtumiki wina zinthu zikukuvutabe ambiri akuzunzika ambiri ali m'mavuto chifukwa choti adasemphana ndi voice ya mulungu always ukangosemphana ndi voice ya mulungu ukangosemphana ndi direction ya mulungu umakumana ndi mavuto okhaokha ndipo tikapita ku genesis chapter 3 kaya ndi verse 7 ija or 19 akunena kuti uli kuti uli kuti some of you malo amene mulungu adakuyikani mudasuntha ndi chifukwa chake mdalitso wa mulungu sukufikirani kodi zimene ukuchitazo ndi zimene mulungu adakutuma kuti uzichita malo amene ukupezekawo ndi amene mulungu adakutuma kuti upezekeko ambiri tikuzunzika chifukwa choti tidasemphana ndi direction ya mulungu mulungu adatituma malo ena ife tidapita kwina mulungu adatituma zinthu zina ife tikupanga zina ndi chifukwa chake ambiri tikuzunzika utumiki wako kuvutika nawo suku- sukukula sukusuntha palibe pamene chikuchitika kodi mulungu adakutuma kuti usegule utumiki kapena unazi, kapena pressure ya zinzako nanga kwa mtumiki amene unazipanga submit-yo ndi mulungu amene adalankhula kuti uzipange submit kwa ameneyo kumavutika kumayimba foni daily koma osakuyankha kumayimba foni daily koma osakuyankha akuti spiritual father spiritual father wanji osayankhulana mentor wanji osa- osalankhulana nanga iweyo moyo wako wauzimu ukula bwanji usintha bwanji ngati amene ukuti ndi mentor wakoyo sakuyankha foni so abale okondedwa musamakakamize zinthu some of you mulungu adakuonesani mtumiki wina kuti muyende ndi mtumiki ameneyo inuyo mudamutuluka mudakazipanga submit kwa mtumiki wina chifukwa chake ambiri sitikudalisidwa chifukwa chake ambiri tili very confused because tinasemphana ndi voice ya mulungu tinasemphana ndi direction ya mulungu lero lino tiyeni tipemphe chifundo kwa mulungu tiyeni timuuze ambuye kuti ambuye ndikhululukireni ndipo ndioneseni malo anga what i know is munthu akakhala accountant akamuika mu office ya accountant savutika the same munthu akakhala wa ict akamuika mu office ya ict savutika koma wa ict akalowe mu office ya accountant ndi mavuto chifukwa chake zinthu zina sizikuyenda bwino because of tinasemphana ndi voice ya mulungu so kusemphana ndi voice ya mulungu ndi ngozi yayikulu zedi tiyeni abale okondedwa tibwerere munjira kapena mmalo amene mulungu adatiyika mu utumiki umene mulungu adatiyika zonse ziyenda bwino mulungu atithandize kwambiri mulungu akusogoleni pamene mumvetsa uthenga umenewo amen